nna nna Soludo melụ omenana ọ bụ na ngị nwa ejebe ụka ị jebe n'isi onwe gị ị fọsụzị m ka m believe n'ụka ị na-eje sị m na m bụ kristian I can never be a Christian Soludo can not be more Anambra than me gọvanọ wee dị bold enough ịbatala wee declare Anambra state as a Christian state ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nya gwa anyị ka anyị bụ ndị omenana chọwa gọvanọ nke anyị even ndị gọvanọ the past gọvanọs no bụ gọvanọ have done that ọ bụ the first gọvanọ in the history of Anambra ọ bụ na a gbawa laịsensị ndị ụka gbabakwa nke be onye ọbụla debela ọgwụ sị gị na ọ debala oke ite na biya bụ wayo ka ọ na-egwu gị asị ọgwụ bụ ọgwụ bụ n'ajọ ọfịa ka iyi ejeje gbata ha na jedebala gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalịba anya oruru a na-agwa gị ibe anụ nwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata bee akwa o were nwata a ị bụ ewu ma ị sị na o nwere ibe bụ ọgwụ ego na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego na plasenta nwa furu bụ ọgwụ ego o tego aka m gwaba ndị be anyị na ọgwụ a gwọlụ agwọ abụrọ omenana anyị ma nwa dibịa gwa gị na o nye gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na o nye gị 7 days fa niile kwa ndị ori ka ba bụ nyaba ndị be anyị asị na nwere ibe bụ ọgwụ ego ị bụ mumu ma ị sị na nwere ibe bụ ọgwụ ego ndị ya onu ojuve e bele isi mmadụ were gwọọ nya gbam

ọ bụ na ọ darọ gbam ma na ọ bụrọ gbam ee eh, nke anyị kwuru jụọ oyi anyị ekwuo n'ọzọnụ nke anyị me jụọ oyi anyị emee n'ọzọnụ ee eh, afa m ka bụ Dr. Chijioke Igwendụ ya mbaba odogwu bụ bụ ezigbo onye Aba ee eh, tata anyị nwere onye ọbịa pụrụ iche hmm? ee onye ọbịa ama ama ụfọdụ n'ime nwere ike ma ya n'iru akwụkwọ ee ee onye ji nkụzi eme baza ee o ji nkụzi eme ọgọ ee eh, anyị na-anabata mmiri enwe ilo onye Ọkalakwụ ezigbo onye gbara ya mbọ hmm. nnọọ na gbam o tego anyị yọba mmiri sị nya bịa nọnyere anyị na ibe a niile ọ na-ekwu n'iru akwụkwọ na-adịrị anyị mma ee eh, ka ndị gbam sokwuolu ya n'uwe ka ọ daa gbam hmm. tata ọ sị anyị ngwanụ ee ọ bụla ya ee obi dị anyị sọsọ anwụlị na mmiri bịa nọnyere anyị tata mmiri nnọọ rinne nnọọ ok ka anyị gbapụ ya ọsọ ee ee biko kọwala anyị kedu onye bụ mmiri enwe ilo gaa n'iru ok ụmụnne m ekene m unu ekene m igbo ndị ọma ndị e ji eme ọnụ onye ọbụla na-ege m ntị ana m ekene gị na mpaghara anyanwụ ebe ọbụla ị nọ na wee na-anụ onu m onye ị na-anụ onu ya bụ onye na a na-akpọ mmiri enwe ilo Ọkalakwụ ọzọ ọzọ mmiri enwe ilo Ọkalakwụ Ee, mmiri enwe ilo bụ onye Igbariam Yes. Igbariam bụ na Anambra dị na Anambra East Mm. so um, mmiri enwe ilo bụ afa ọzọ m na abụrọ just a nickname no mmiri enwe- ọzọ mmiri enwe ilo Okalakwu ọzọ e chili echi Mm. ọ nya ka ọ bụ
okay ụfọdụ ụfọdụ n'ime anyị na-eche na ọ afa afa dibia na ọ afa eh, ị na-aza dịka onye omenala ị bụ Ee, a a ga-akpọ ya afa mmadụ na-aza dịka onye omenala maka na ọzọ bụ omenala Mm. otu a m nọfụ ife a na Igbariam olesị mgbe e chisili mụ ma mmemesịlị wee nwụrụ dịka otu omenala si wee dị Mm. bụ na mmiri enwe ilo ọzọ apụta ọ bụgodu na mmiri enwe ilo ọzọ ga-apụta ị ma na ife ọ ga-abụ bụ mmiri enwe ilo the second Hmm. maka m abụgolu mmiri enwe ilo chili echi the first the first onye ọbụla jiri mmiri enwe ilo wee chi ọzọ na Igbariam m je nnalị ya ọzọ ya Hmm. na ọ mụ mụ bụgodo mmiri enwe ilo ka dị na Igbariam Hmm. as of now Hmm. otu a ka ọzọ si wee dị so ọ bụrụ afa omenala ka ọ bụ mana ọ bụrọ nickname ọ bụrọ afa a na Hmm. otu a na-abụ e je beer parlour a ṅụkata mmanya ọ zawa agụ na-eche ibe ma agụ na so nke a bụ e chili ya echi Oge- Ee, ọzọ mmiri enwe ilo Okalakwu Nnọọ. na mụ bụ nze na ọzọ Ah, nnọọ nnọọ Daalụ. mmiri daalụ ee kedu ee mmiri ụfọdụ n'ime anyị nwee ike fa anụbe ka i kwuchalu maka maybe your background o nwee ike kedu ebe a mụ gị kedu ebe i tolu kedu ogbe i- i- i to kedu ebe ị ga primary school maka o nwee ike ụfọdụ bụ ndị classmate gị a na-asị ọrọ nwa class anyị bụ ive a mgbe anyị nọ primary school kedu ebe ị ga secondary school ị gakwu em higher institution gaa n'iru
ok em dịka otu m si wee kwu mbụ ezigbo afa m bụ Chukwuemeka Nwakalọ nna m bụ Nwakalọ Nwakalọ Ofieli Mm, onye Eziafọ Igbariam mm, em agụrụ m primary school ebidoro m ya na Igbariam Mm. emekata maka na ezinụlọ m si wee pụta Mm. ife omenala na-achụghalị anyị rinne Mm. apụta nna m na-eje nnukwu ụka Mm. fọlọ obele ife ka o chie fada Mm. mana nwanne ya nwoke ekwerọ ya chie fada Mm. megidezie o wee nụọ nwaanyị mama m bụ nwaanyị nke ịbụa okay otu a ka anyị si wee megide megide nna m wee nwụnarị anyị epele m ezigbo mpe mgbe nwa Mm. so n'ezie anya mama bụ ọlụ ugbo ka ọ na-eje ọ na-ejelu ndị mmadụ ọlụ job ọ lụta e wee lie wow from that time so emegide m wee jebe maid eje m maid n'ọnịcha wow eje m maid n'ọnịcha bido primary school na na um, wọlịwọ wọlịwọ hmm. primary school ọnịcha nke dị n'akụkụ our lady of fatima na odoakpụ Hmm. side ọchanja ebe afụ ka m gụrụ primary school mesịa gụọ na pioneers primary school nke dị side CKC Hmm. ehe agụgide m ebe a jebe akwụkwọ efifie eso m agụcha m primary school akwụkwọ efifie mesịkwa ebe m gụrụ secondary school bụ na our our Hey, our ladies. na our ladies Kwa ọwa ka m gụrụ primary school That one Ahụ bụ is secondary nsogbu. school Yeah. mana a drop m out na JSS 3 Okay.
so abụ m a drop out Uh, there are so many long story Mm. mana ejebe ka m jekọba Yes. Yes. Ghọtago?
yes. so so abụ m a drop out as God may have it ife mechalụ ife lead to all those things because of ọlụ ma mụ na ọlụ ma mụ na ezigbote eku m n'aka o wee ma mụ na according to the story a kọlụ m mgbe a mụ m na o nwere alụsị dị be anyị a na-akpọ amụzi iyi Mm. mgbe a dị ime m ka ọ mabara atụ zibe ozi sị sị zie na na ọ dibịa ka a na-amụ o lue mgbe a mụrụ m efi ya efi alụsị na-abịa be anyị Mm. ị ghọtago ọ bata o jiri mpu ya koyepụ ụzọ ebe m nọ

mgbe m ji wee chọpụta na dibia ma m bụ mgbe m dị 12 years mgbe m dị 12 years old ka m ji chọpụta na dibia ma mụ maka dibia ma mụ mụnwa ije n'afa bụ ka m malụ ma afa ga-agbata ya Mm. maka na mụ anọdụgo already a na-agwa m na dibia ma m m nọdụ m chịlị afa na-agba m nọdụ na nlọ na-afụ onwe m n'okwu alụsị Mm. m nọdụ na nlọ mụ na eh, alụsị dị iche iche a na-abịakwute m na-akpasa m nkata you know Mm. those are uh, ife me it's a long story sha because m kọbe ya time mana eweka m anya na na-anata yes yes yes so yes ọ yanwa bụ wow otu o si wee- Em, ụfọdụ n'ime anyị nụ maka mmiri

ee eh, ụlọ ezumike hotel bụ anya queen sọbalị e nwegokwu egwu bụ nnọdụ mgbe a na-anụ eze nwaanyị sọbalị eze nwaanyị na-asị hmm. kedu onye bụ sọbalị a and kedu ife ọ bụ i nwee ike just tụnyere anyị obele as because ama m na akụkọ ga-eri nne ma just tụnyere anyị kedu onye bụ sọbalị enwego onye eh, debebulie before ngị edebebe ya na-aga n'iru okay eze nwaanyị Sọbalị bụ mmili ngene ka ọ bụ mmili dị n'Igbariam ọ bụ na ị gaa ntị ife ndị be anyị na-etu ya bụ obele ngene na-eli ndụdụ Sọbalị bụ a very mighty goddess dị n'Igbariam Sọbalị abụrọ my personal thing Sọbalị bụ ife dịlị Igbariam ma ndị a mụlụ taa ma ndị nwụlụ anwụ Sọbalị melu Igbariam ji wee zaba afa wee nọdụ n'ebe anyị nọ tata maka na otu ndị gboo si wee kọlụ anyị na adịrị ewe a na-ewe mbọsị bụlụ gboo n'ebe ndị batalị bili ọ bụlụ be fa Mm. Ghọtago? na anyị before anyị abịa ebe ahụ na ọ Sọbalị bụ ive gwalụ anyị anyị zuo ike maka na ife a na-akpọ ọfịa be anyị bụ ife a na-akpọ ebe ahụ anyị bi bụ achụlụka enyi ị chụgide anụ ọ gbafee ebe ahụ ị rapụzịa nya maka na agụ owulu dị ya ọzọdịmgba dị ya enyi dị ya ụmụ anụ a na-egbu mmadụ bụ ebe a ka fa na-anọ hmm. before nya bụ mmili wee welcome anyị mgbe anyị gbagidelu it's a long story ọ bụ na m hmm. akọbi ebe a hmm. nkọba history anyị ebe a mana wee kama anyị ana na ana so Sọbalị bụ mmili mmili na-agwọ ọya mmili na-enye ndụ mmili na-enye nwa mmili dị na be anyị melu ndị be anyị ji wee wu ugwu mmili dị na be anyị Mm. melu ndị be anyị ji anọ nka mmili na-abụ a mụọ nwata n'Igbariam a sị sị jee kute Sọbalị ahụ ka e chee nya bụ nwata ka ọ ṅụọ ọ bụlụ their motive a ji eche nwata afụ mmili ahụ bụ na ọ ṅụhaa nya na nwata afụ ga-adịdozi na ọ ma nwụzi ọnwụ ike Hmm. so ọ bụ mmili anyị na-asọpụlụ rinne mmili na-asọ alụ mmili na-asọ ife ọjọọ Hmm. mbọsị bụlụ gboo ọ bụ na ị bịa na mmili ahụ ada egbu azụ ya egbu ide ịgba mgbu azụ ya wele ya pụọ ị bịa na mmili ahụ o nwesịrị nzuzo ebe a na-aya akpụ ebe ndị okenye ndị agadi nwaanyị na-eti isi akpụ Mm. iyi akpụ mmadụ o jide gị ebe a o mee gị ị na-akwụgharị ọ dị gị ka o nwee ihe i chefu ị gbago ị gbada ị gbago until onye ọsị ya ọ bụ 3 days ka onye ahụ eji wee bịa ọ bata o kwude gị ebe ahụ ị na-aya akpụ ahụ fụ ife i ji aya akpụ ma everything o nwere so many stories behind the mmili ghọtago so mmili ahụ bụ ife ebe m si wee pụta ụwa nya bụ iyi ụwa m ebe a ka ụgbọ m dụ ụgbọ ndị ọgbanje ebe a ka m si wee lịpụta wee banye n'ezinụlọ ebe m si wee pụta ụwa dịka mmadụ wee bụrụ Chukwuemeka Nwaọkalụ so mmili ahụ bụ be m in the spiritual realm Mm. ghọta ebe ahụ ka nwunye mmili m nọ ebe ahụ ka ụgbọ ọgbanje m dị ebe ahụ ka iyi ụwa m dị so it's likely my home ebe ahụ bụ be m in the spiritual realm so mmili ahụ bụ mmili kpọlụ mụ sị mụ na mụ na-eme isi ike mụ bịa ka m bido dibịa ụmụ akụkọ m chọsịlị ịjọmpụsị ajọmpụ mm. maka anyị kọba ya mm. ị ma na agba ma ewee ka anyị nọ 5 hours ebe anyị na-akọ akụkọ taa so m nọdụ na nlọ o too dịka i- dịka ụnọ enu ị fụ ya ọ bụlụ nwaanyị ị mago nwaanyị ga-etogide wee gba ị fụ ụkwụ ya ụkwụ ya dịka ụ- ofu ụnọ ụkwụ ya nke ọzọ dịka ofu ụnọ ọ kpọọ m Chukwuemeka m za ya ọ sị m nata n'ụnọ ka m bịa jeeli ya ozi mgbe afụ amabarọ m na ọ nya bụ sọbalị na-asị Holy Ghost fire maka na a zụlụ m n'ụnọ ụka ndị m jekwu remedy n'aka fa bụkwuolu fire na onwe fa so if o nwere o nwere- o nwere onye m orientation ife Mm. gbasalụ omenala si so ife afụ dị m ka otu ka m nọ kọwa Mm. kedu ka m si afụ ụdị ife a Ehe. Mm. m nọdụ otu a nnukwu nwaanyị nwa bata ọ kpọọ m Chukwuemeka m za ya sị mụ naba n'ụnọ ka m je jebeli ya ozi sị Holy Ghost fire onye ka ị bụ God forbid Holy Ghost fire Holy Ghost fire blood of Jesus na-agba na-agba na-agba ọ gba m nkịtị m gbaba ọsọ m na-agbagide ọsọ sivu ibe agada anụnwa na-elu arụma Mm. ee ọ- ụkwụ na-abụ ka ọ ga-azọ m m na-enene ya ọ zọọ ụkwụ nke izi zọ nke ịbụa tụta m n'akwa ọ dọdo m n'azụ akwa ọ tụ- ọ tụta m ọ debe m n'ụkwụ ya sị m kee ebe m na-eje sị m na m gbaghalịsịa na mụ ya-ejeli ya ozi m sikwa ụzọ nke a m si oke ụzọ nke a ọ- ọ dịla ya izi m si ebe a m na-agbagide gbagide ị mago mmadụ ịdị na-alọ ajọ nlọ maka m na-akọwa ya kịta nụnwa o nwee ka ọ ga-adị gị ma ama m ị fụgo i nwego nightmare yes na-afụ ife ị na-achọrọ ịfụ na-afụ Mm. ife na-atụ gị ụjọ ị ghọtago ga-abụgodu i kunie na ụla ụla ya ekwesịghị ihe achọzi ịlakwa ụla ọzọ Mm. ụdị nlọ ka m na that kind of experience ka m na-enwe ama m ma ndị ọzọ fa na-enwe that kind of experience yes so the woman tụta m ọ debe m n'ụkwụ ya m gbaligide m etigidekwa tigide tigide ebe a ka m ji wee ma na Holy Ghost fire adịghị egbu fa Eh? onye ọbụla na-agwa gị na-eprescribelụ gị ma eh, eh, em, eh, Psalm ma nke nwa ekpechala mụ fa niine ike gwụ maka ụfọdụ ndị ụka gada anụnwa bụ fa nụ ya fa asị gị na okwe gị esirọ ike ma o nwerọ onye na-eje ụka tata okwe ya ka okwe mụ si ike mgbe afụ All my medical doctor friends don japa. I don't need to go anywhere for greener pasture. Because I'm okay here. You know why? I am into land banking with Pine Leaf Estate and Properties Limited.
emegide ejegidere m ụka elidi m Block Rosary Hmm. eligide m ndị Block Rosary bụlụ brọda na-ebu Mm. mantle na-edu ụmụaka na-eje carol ma ndị otu a ịgbakwa n'ime o Ab- eje m ụka ọfụma Wa- bata na Catholic Church bụlụ ndị isi ịghọtago mgbe m jee Lagos solu na Charismatic na-eme everything megide megide nlọ a ka na-eme nlọ a ka na-eme nlọ a ka na-eme business m daba mgbe m mebe business ọ daba mgbe business m ji wee daba m wee gbabaga to Mountain of Fire Hmm, fall and die. Ndị- Fall and isi die. m- eh, mkpali gị ebe a mana m so n'egwu ịghọtago maka efili m na Catholic na fa adịrọ eweta na Eh. fire chụnwu mma m wee baga Mountain of Fire Eh? wee- wee kụ- wee kụ mụ- deliverance si ebe ahụ baga prayer warrior so na prayer warrior ka ndị chọọbụ ka m banye n'ife a na eso na ndị isi Mm. nso m soro na prayer na-eme ndị mmadụ deli- deliverance solu na-eme everything ka ndị chọọ na m baga lebaga n'ime ime ebe ife ama na-afụzi m mana still o nwere every- na m emechiri anya bụ na m alọghọ nlọ na m emechi anya bụ na m alọghọ nke a mgbe afụ bụ mmadụ na-asị na ọ laa ọ laa ụla na oletọ nlọ ọla ọ bụ maka m nlakwa ụla ọ dịka video ka a na-eme ya, video Mm. chee nya abata edebe m ya na o nwere nlọ m ma ni- ma echefu echefu nchetasị fa ncha fa niile bụ terrible dream nlọ na-atụ m ụjọ mgbe ahụ Mm. so as in at a time emegide ife ahụ mgbe ejesi m bọyị na Port Harcourt eje m bọyị na Port Harcourt na na Diobu e- um, e- Echue Street agba m bọyị ebe a gbaa bọyị nlọ achụpụta m maka na anọ m bọyị o lue one day o nwere one man m na-afụ na nlọ nwaanyị nwoke ahụ bụ dada mana isi ya niile na-acha white afọ ọnụ ya niile na-acha white ife ọ na-eyi bụ akpụkpọ o yiri akpụkpọ ahụ ọ batalụ m dina ala na o dunye m o duga m na na ofu mmili mmili afụ ada afụ end ya ị bata sọsọ mmili ka ị ga-afụ otopu anyị nọdụ anyị naawọ na-enede mmili m nọkata na-awonder kedu kedu ụdị mmesịkwa nteta o nwe ife the man na-agwa m Mm. ghọtago Eh, at a time ka m kọọ nke Port Harcourt before m kọba ebe Mm. nke a si wee be Ya dịrị. ndị ife mee m ji wee pụta na bọyị na Port Harcourt bụ na o nwere ofu ụbọsị m nọ na nlọ m wee fụ mkpi mkpi wee kee m agbụ ama m ka o si wee kee m agbụ mkpi ị ma ife bụ mkpi ewu yes mm. mkpi wee jide m kee m agbụ kechita m ụkwụ m na- ụkwụ m na aka m kedo m ya otu a ma m kunienwu m nọdụ otu a ọ kpọọ m Emeka m sị ya mkpi mgbe ị na-ekwu okwu you can imagine something eh, kind of Mm. dream dị o. enweghị nna akị ya some people ga na-asị na fabricated story Mm. mana ịma nso m wee narrate nlọ m na iso m wee lọ nlọ Yes. ịghọtago na mụnwa ma ife m fụ Mhm. and ife a na-agwa gị bụ a true life story mkpi akpa m nzi ya ọ sị m mecha na mụ ya azụ afịa na ife a nna ebe a bụ time m ka m na-ewesti

ọ sị m kedu ifo maka mụ na ya dị very close mụ na ya dị very good Mm. ọ likere m very well bụ ọga m ọ sị m kedu ifo m sị ya na m aya agbazi bọyị kedu ife na-ese m sị ya na o nwerọ ọ fọrọ ya ka o bee akwa o mechaa mgbe a jee butuo akpa maka ọ ma na m esevutego ego m ma-eji naa searchichaa akpa m sa onwe- one naira ejiro m ọ gbalị m moto naa be anyị nalute be anyị lụba ọlụ job buve concrete mebe nọkata jụba onwe m ese ọ gịnị na-emede m ebe a ọ gịnị na-eme before m jebezia Lagos akọ Lagos mụ dị very very funny otu m si wee jee Lagos bụ na ana m alụ concrete ana m awụ concrete na Igbariam mụ na-asụ a- na-asụ afịa oluo mgbe ọlụ ugbo elu m solu ụmụazị ibe m ejeje sụọ ọlụ nọkata kwọba akpụ na-akwọlụ ndị mmadụ garri ịghọta akwọcha Mm. akpụ na o nwere one man a na-akpọ Moscow na Igbariam nya welu m n'ọlụ anya na m- m kwọchaa akpụ settle o nye m nke ọ ya enye m ịghọtago so nya ka anyị megide emegide ụfọdụ ndị mụ na fa tokọlụ mgbe nwa before m jebe maid maka adị m 10 years wee jebe maid ndị mụ na fa tokọ nakọtaba natasị mụ na-asị ya nna kedu arụ dịkwanụ unu mma a sị na Lagos ka fa nọ m wee sị ya na m ma-abịakwa na Lagos at least ka ọ dabụzi na mụ nọ n'aka mmadụ ka m jezie nọlụ onwe m n'aka hmm. ejego m maid nọ n'aka mmadụ jee bọyị nọ n'aka mmadụ ngwa ka m jikene aka m jee ka m maa ma ife a na-asị m ife a ka m maa ma ọ ya-ahapụ m o wee sị m okay ngwa m sevute ego as of then fa sị m chọba 20,000 eh, ego ụnọ hmm. ego m ma-enye fa ka fa wee ti mụ n'ụnọ mụ chọba ife dịka 20,000 kwa ego m ma-eji wee gote afịa na afịa afịa fa na-ele bụ na eh, bus stop ka fa na-ele m wee sị okay na nsogbu adịrọ wee bido wee hustleba hustleba mebe sekọbe ego sekọbe ego sekọgide ego olue December time fa bịa m wee sị fa na ego m agbagotekwa na m at least ejidogo m ebe 70,000 kedu ka ọ sị m okay ngwa m kwado ka m gbagote fa megide m taa echi taa echi taa echi oluo na eh, around April after ka a gbasị December ọ nọkata m wee kpọkata sị ọ bụ na ị chọrọ na ị gwanụ m ka m mara ife m na-emenụ o wee sị m okay wee nye m sị m baa moto mụ bịaba Lagos mụ na ba na-akpa m kwadosia wụsịa arụ yisie efe m paakị akpa m bulie gwa ndị be anyị na m na-eje Lagos gbaga moto ruo Ọnịcha baa moto na-eje Lagos na-elu na na kedu ma afa ya na em em Bega. kedu- Maza Maza Okay. ka ya luo Maza Maza lutua wepụta foonu m kpọọ nọmba onye ọ rịngịa rịngịa ọ- o bizie nya gbanyụọ nya fa dị mmadụ ịtọ m kpọọ onye nke a ọ rịngịa o bizie nya gbanyụọ ya m kpọọ onye nke ọzọ ọ bụ na o bulugo ụzọ gbanyụọ ya before m kpọọ nya nọmba fa niile dị switch off ejenube m Lagos that was my first day ịma Ịtụkwa ụkwụ na obodo a na-akpọ Lagos. Lagos o nwee onye m ma m wee nọdụ otu a ụwa wee dị m ka ọ ga-ana m wee nọdụ otu a na-ene n'onwe m kedụ uche m bụ ọ fon fa nyụlụ ịmago na onye chọtara mmadụ n'ịtọ na-akpọ switch off the number you are calling is kind m mekwere ya ka ukwuche nke ọtụọ m kpọọ ọzọ m mekwere m kpọọ onye a wee kpọgide ndị kpọgide ndị a na fon oo kpọgide ndị a anọlụ m more than four hours chai ebe m na-akpọ ndị a na ife m wee nọkata ofu uche m wee sị m kedu kedu kedu ife m me-eme m wee nọkata ebe a nọkata ebe a nọkata na paakị nọkata na paakị o nwee onye Igbo m jelụ na sị ya na o nwe ndị m na-eche ka m bịa nọdụ na iru shedi ya wee nọdụ na-eche ndị a. m wee nọkata m wee kpọọ o nwere ofu onye m na-asaavụ mason na be anyị mgbe afụ afa ya bụ Nuru onye Yoruba ka ọ bụ ịghọtago so ana m anụ ka ọ na-ekwube ee ụmụ Lagos nke a ịghọtago Mm. ee, nọọ Lagos na onye Lagos ka ọ bụ Mm. m wee kpọọ nya na fon wee sị ya nekene ife m na-agabiga na mụ nọkwa na na na na Lagos kịta wee sị m aa kezi m wee kọbalị ya ai, o tie wee sị m na nya bụrọkwanụ onye Lagos na onye Ogun steeti ka nya bụ ya bụ onye Sango ya bụ onye Sango Ọta ya bụ Mm. onye Ọta sị m unless ma m ya-ejebe Ọta as of then ife ọ gwa m bụ from Sango to Lagos bụ 30 naira mgbe afụ na ego moto of which na ọ dị very very close Mm. ịghọtago na fa naabọ shiaalụ common border yes Ehe. wee sị okay wee sị ya ka m jebekwa na be unu afụ ka m fụgodi n'ebe m nọ ka m na-akpọ ndị a ma fa ga-epi- ka fa ga-epiki kọl ọ sị m nsogbu adịrọ o wee kpọọ nwanne ya nwoke a na-akpọ Sokọmi nwanne ya nwoke afụ wee wee gwa m nye m adreesị otu m me-esi gba m wee banye moto na-eje Sango Ọta luzie na Sango eh, bus stop ọ bịazi ebe a pikili m a wee jebe em, na be fa batalụ be fa fa welkọmsịa m aka m eji ego m agbago m moto fọlụrụ n'ọfọ batalu wee na-akpọkwa ndị nụ emecha nọmba fa gaba nwezi ekwela pick call m throughout that time m na ebe a m wee nọkata wee sị ka m kwụsị ịkpọ fa wee sị okay ka m jikwa n'aka m bụrụ mma na ele onu stand ala onwe m Mm. wee Chụpụ jụọ m- wee jụọ eh, Sụkọmị. sụkọmị sị ya kedu ka m mesi mee na mụ chọkwanụ imepe bankị kedu ka m mesi mee mama ya nọzi ebe m na-ajụ ya the thing mama ya wee sị m ah wee sị m na mmepe bankị na Lagos na ọ fịakwanụla arụ sị m enwe driving license m sị ya mba m enwe vot- eh, voters card m sị ya mba m enwe international passport m sị ya mba sị na bankị ya-anacha m ihe ndị a niile sị m ka m wee sị okay na nwa- emepebe m bankị before kee ka m mesi mee ọ sị m okay mụ nye ego a ka nya tinye m na bankị ka ma o luzie mgbe m needili ya ka nye m wee sị ọkwa na eziokwu mama m wee were ego wee nye ya amarọ m na- na ụgbọ ndị ori ka m ba mama mmadụ m wee were ego wee nye ya. so ego onu m nyeli ya ka m wee bido eh, o- eh, Sụkọmị bụ fayawo ka ọ bụ Okay. Ehe, ndị ị mago ndị fayawo ndị a na-ebute beelu ọkịlịka Mm. Ehe. so ebe ọ na-ebuga beelu ọkịlịka bụ na Super

for the fact na ka m were ego a bidogodu ọnụ ọbụla obido wee sị m Mm. ngwa ka anyị jee mụ na ya wee luo o mee m introduce to to the man ọ na-ebutala akwa onye Yoruba be fa wee sị ya nya wee sị ya na ọ ka m mụọ afịa na nke ya Mm. the man wee kwe m anyị wee nọdụ n'ụnọ ka m nọ obele ka m mụtanụ afịa kama emesịa ọ nabata m ọfụma bụ the man ọ nabata m ọfụma ọ nabarọ m ụmụ ife agreement ma whatever na m mesịazịa o nwee ife m ma enye ya nya gosi m ka nya gwa m the secret of the business m wee nọdụ anyị anọ nọgide na-euse obele ego m wepụta were ya na-agba moto na-eje nọkatazi ego nụ agwụ ego onu agwụ and adị m determined ka m mụtasị ihe a na-eme ebe na amụtago m na onye Igbo ka m bụ mhm. eh, ọ bụrụ mhm. ego ka amalụgo m ife a na-eme malụ mhm. first grade second grade last grade malụ ihe niile itigo uchu na etigo m uchu mata ife a na-eme so ejegide na mgbe ego m agwụ mama ngwa biko ka i nyezienu m ego onu ka m malụ ọ bụgodulu akwa ka m ma na-achị n'aka because as of then ife e ji ebu beelu ọkịlịka bụ ebe 170,000 or 180,000 Hmm. ma m ejirọ such amount of money sị ka ọ bụgodu m gụta agụta na-achị n'aka na-elenụ ị ghọtago mama ngwa ka i nye m ife nụ ọ sị m "Ah, ọmọ Ibo kilo ṣe ẹ Eh? say, Mama, the money wey I give you na. Ọ sị m, okay, next week, next week. Anyị abagakwa next week. Mgbe ka mama na-anọzị n'ụnọ. M weziela ụkwụ. Onye ọbụla maala ebe Sango Ota dị malụ ife bụ mmadụ iji ụkwụ wee jebe Super Katangwa Abule Egba iji ụkwụ wee si Sango Ota wee jebe Abule Egba onye ọbụla maalụ Lagos ọfụma ga-ama ihe m na-ekwu ya ịghọtago m wee were ụkwụ wee na-eje ya m ma-ekunie ebe 4 wee gaa m gagide ife m ma-eji wee lu ebe a bụ ebe 7:30 Hmm. ọ ka ị malụ the distance 3 hours 30 minutes 7:30 ka m ma-eji wee lu there M wee lu wee kpọsa afịa the man wee nọkata ndị mmadụ wee gwaba ya sị ya nwa makwarụ n'ụkwụ ka m si ka m ji asị iva o wee tie kpọọ m ofu ụbọchị m za ya ọ sị m m ama the kind of risk m na-etake sị m na ndị Yoruba bụ ndị be fa na fa ji isi mmadụ eme ife sị m m achọ ka e bele isi m sị m na ụdị ụzọ afụ m na-agba nọ na mbọsị m ma-ajam ndị a sị m m emezi ụdị ife a na ọ dịrọ mma m wee sị ya na ọkwa na ego m ọ sị m ọ bụlụ na m afụrọ ego moto m abịazina o mechaa mgbe ahụ nyebe m 300 naira 300 naira ezurọlụ m because ego moto from ebe afụ to ebe mgbe afụ bụ 200 naira 200 naira bụ ego moto o nye m 300 naira m ma-esi na ya wee lie nri ife m na-emezi bụ m jee je gote ewa agoyin m gote ewa agoyin m gote garị bụ half cup garị m gote garị eh, eh, 50 naira nke garị afụ e ke m kpolu eh, wa- eh, garị m wụnye n'ime ewa agoyin m turnụọ ya m lie wee jebe ife na m pụtakwa abalị m ṅụkwa nke ọzọ Mm. ịghọtago otu a Mm. ka m si eme ya Ma- o, ife bụ- ife ị magolu ego m tiye na bank ka dị echere ka Mm. nwaanyị nyenu m ego madam nyenunu m ego m next week emegara ego nu sebekwa okwu mama you say next week the other day you say the next week you don reach two months na mama ya na make i know wetin i go do i no dey eat again ọmọ ibo cheso owo ile cheso owo owo omi mana akwụ ụgwọ ụlọ mana akwụ ụgwọ mmiri ebe nwaanyị m ji anị ego ọ bụ na a na-ana m ụgwọ ụlọ ma mgbe ego na m ma-akwụ ọkụ ya bụ na m abago abago m ụgbọ amaghị m ihe m ma-ekwu ọ bụ ka m kwụọ ụgwọ ụlọ hapụ ebe o sizi wute m be m bụ na eje- nwoke nụ notice na mụ ka ji ụkwụ abịa ọ kwụsịzịa m sị m m abịazina shed ya ka ọ da abụ na ife mee m echi police abịa jụọ ajụjụ Mm. m abịazina amazi m ebe ọzọ m ma-aga wee nọba ebe afụ wee kpalịbazịa na side ahụ chọba ebe a na-alụ mason m maalụ alụ na village Mm. wee bidokwa wee serveba mason na Lagos Mm. serve mason na Ogun State solu fa na-eje ọlụ jobman wee megide megide megide megide megide ị mago na onye bịalụ na anọgo m two months akwa m yi bụ akwa ife Mm. village ebe a Mm. m bata yiri akwa adị m adị presentable nakọta Mm. wee m savetezie ego ebe a na-akwụ mgbe ahụ na mason bụ 15 Mm. mana village ife a na-akwụ anyị bụ 800 Mm. so nke ebe a katụ mma nụ Mm. ehe nwelu ya savetebe ego gobe akwa ngozizi akwa ife bụzi nsogbu m bụ na nyicha ngote akwa yie a sị m yicha akwa yipụ yili ọzọ jee ọlụ mbatazia nchọba akwa m achọba nchọbazi akwa m na achọba m nwee ike chọọ akwa anụnwa mbata na-asị fa o nwere fụlụ akwa m a sị m mba na o nwero anọkatazi e nwere ike nwa fa nwoke nke nọ school anọkata ofu ụbọchị ọ bata o yili akwa m ọnụ ada okwu o yicha o yi ọzọ o yili akwa m sị "Ah, sị "Ah, you help me see that my cloth na ọ sị m chee ochiere ni chee oyi awere ni shey na only you dey get this kind of cloth ọ bụ ebe a ka nsogbu si wee bido ife kachasị wee wuta bụ obodo e mekatara phone nwa kpalasa nwa m na-use oga nchọwakwukwa phone ahụ achọwa m ma na ọ gwara be ndị ori ka m bi mana nwanne bụ nwoke dị very very good to me you understand so adị m ekwu ife a ka amaghị m na ka ịkọtọ ha ee, ọ bụrụ Mm.
nkọtọ Mm. No, my experience ka m yes na-akọwa your true life so later on mbuli akpa m Ee, nwoke m na-asavụzi mason onye Egbura Mm. ee, ife mere m n'ụwa nwepụta kọwalu onye Egbura kọwasịala ya ọ sị m "Ah, why did they do like that oya carry your cloth come m wee bulu akpa m bata Ọ- nwunye ya na-akpa isi ịmago ụmụ kpako kpako ife a kpako hmm. a na-alụ na gutter hmm. eh, ama m eh, ọ bụro cement na ọ ụmụ ife kpako ife a na-alụ na gutter hmm. a bata e welu ife kuchie gutter kụọ plank kụcha plank ịghọtago nwunye ya anọzi ebe a na-akpa ọ kpacha isi o mechie na ọ sị m mana nsị ebe a kakwanụ m mma ka m nwee rest of mind at least ndebe ife ka m malụ m malụ na na m ga-ewe ife ndebe mmadụ adị etinye m ife n'ife m nwee na-alarụ ebe a

nnọkata ebe m si wee mazi na okwu adịgo ya bụ nnọkata nsị ụmụnne m kpọọ m na phone na village m sị ya oga abeg make you give me borrow me 20,000 make I send for my people ọ sị 20,000 ha why na oya make we go work anyị jee ọlụ bata mụ anagide ego a ọ dọka nye m 10 hold this one first hold this one no dey give them money like that. uche m wee gbawa m wee nọkata nwepụta akwụkwọ wee gbakọọ ego m gbakọcha ego ego m wee na-agba 120,000 bụ ego m savetego wee sị ya ego ezugodu m ime ihe mmemme na m wee kpọ onye oga ọzọ nsị ya the money wey i save e don plenty make i open bank make i put am give me the money ọ bụ ebe a ka m si baa n'okwu ọzọkwa
From pan to fire. ọzọkwa hia chineke god nwoke kedu nyezienu m ego m nu esi m pụta ụtụtụ esi m na m lili nli anyị luo na site igoli m nli igo asị m ka anyị minus ha ma ọ bụrụ a gwa m na mbụ nwazi ngwa minus ị minus ọ minus nya ji aka ya gbakọ gbakọsịa sị m na ife fọzị bụ 70,000 ngwa nye m nyezie m next week next week ka anyị nọgide luo two days na ọ kwụsịzi igoli mụ nri ee Eh? ịmago na ife eji achụ mmadụ na be anyị n- ị- ị zaba ụnọ kịta zasaba ya m n'ụkwụ m ma na ị chụwago m ee nwunye ebidozi emebezie omume dị aṅa dị aṅa ee amazi m ife m ma-eme emechakwa m larụba na street ebupụtara m akpa m ife na-emezi bụ ndị igbo be anyị onye ndị- ebe ndị igbo na-azụ afịa ba zụcha afịa mechie m je larụ n'elu table alarụ m ebe a for four months Hmm. kama m sozi ndị ọzọ jebe ọrụ wee sevube ego ọ nyelụ m aka m sevute ego jide l'aka m ego m ruru an 12,000 eh, m gbalụ jebe bank Bank- ndị ejigo bank eme m ife m jebe bank je jiri aka m sị ndị bank kedu ebe ihe a dị asị m na student account ngwa mepe anyị emepekwa emepe emepe m kwụnye ego nu m bidozie m jere nụ m bata m kwụnye m ba m jere m bata m kwụnye m wee kwụgide ego kwụgide ego kwụgide ego ego m wee na-elu wee na-elu eh, ebe 50,000 hmm. ife bụ ọlụ concrete bụ na arụ gị niile ya na-acha white ukwu gị ya na-afụ gị ụfụ hmm. eh? m wee nọkata wee sị na ọ bụrụkwa n'ife a at least atago m afụfụ nke onye elie ta nke ọzọ ndị emilie ka m chọkanụ ife ọzọ m ma-eme ebe m na-eje egote ude ude ga-etechiwe ife white ịmago arụ ga na-ekowo white hmm. m na-eje achọ ude onye onye na-ele ude wee nye m ude ahụ sị m m na ude mụ tee na ude a ga na-emechi onye igbo be anyị ka ọ bụ onye ebonyi state hmm. sị m na ude mụ tee enyi ude a dị mma wee jụọ onye ego na ife ọ kpọrọ m ude ahụ mgbe a bụ 70 naira 70 naira nenesi ude a cup ude a bulu ibu ọ ude a ka a na-ele 70 naira nene e, e, e, scent ya ọ dị hmm. very good si a ah, 70 naira ka a na-ele ude ude a ife ama abaibago m na nnukwu akụkọ na ka Mm. abaigo akụkọ m etobego ogologo Mba, ga- mba, ga- mba, ga- Eh?
go ahead, please. so
m wee nata nụ ya ude bata luo nenekata uche m wee sị m onye a na-ele ude a 70 naira m were ude anụnwa wee jee lebe ya at least m legodi ya 100, 100 naira 30 naira gain. m ga-emekekwe gain and ndị yoruba na like ude wee wee wee nọkata wee sị ya ego nke na-ele katọn ya ọ gbakọọ m katọn ya o bunye m ya m kata obi bulu ude abaa n'ime afịa eh, baa na striti m batalua striti a nna a na-ama amụ ngafe ya m batalua ngwa m bataranụ m bulu ude debere gị m debe n'enu m kpọọ ofu nwaanyị nọ ebe a m sị ya bịa iya ẹ wa m sị ya na mụ si na kọmpani na kọmpani ude anyị dị na anyị na-eme promo ọ sị m promo anyị na-eme nwa ive m ma-adashị ya ma nya golu m abịa m wee chebe another thing kedu ife m ma-adashị onye a kedu ife m ma-adashị onye a m wee chedi ọ bụ na obu igo m uche m wee sị ya golu ude a na ọ goro enu ude a 100 naira na ude a bidozie kpolowo dị ude ma ọ bụ ndị Yoruba kọwabazie kwube m ive ude na-alụ ma ive ọ na-ada alụ sị ya na ude a kịta na ọ na-agwọ eczema na ọ na-agwọ pịmpụl na ọ na-agwọ kọrọkọrọ na ọ na-agwọ sị ya na i tere enu ude a nwaanyị o wele ude okiriji anya elele m obele mana ife o nwe ife m ma-adashị va ebe m si na kọmpanị nụ bụzi the highlight of the whole thing then m wee nalue n'ụnọ wee chebe na m wee letego m elego m obele m wee chebe kedu ife m ma-adashị ndị a o nwere ncha m ji awụ arụ epri soap mgbe a bụ epri soap epri na ọkị Mm. ọkị soap mgbe ahụ ife a na-ele mgbe a bụ 30 naira m wee chekie m ji uzuo ọkị ọkị nwere good perfume wee chekie epri m wee sị ka m ji uzuo epri wee jee goo katọn epri bata debe wee chekie ka m mesi wee mie wee chịta epri n'atọ tinye ya gbakọ ego ya ife a na-ele epri mgbe a bụ 25 naira Mm. abi ya ọ dịka 25 naira m gbakọchaa nya m wee jee striti ọzọ wee batara wee gwa ndị ndị striti a sị ya na mụ si na kọmpanị na mụ bu ive gift bịa onye ndị Yoruba ala ejirọ ntị anụ gift fa kpọba ndị be fa sị fa bịa

m chịnye gị ncha n'atọ mana ive ị ya-ego bụ 200 naira sị ya gị golu ya 200 naira o wetazi ya anya ọ kpọọ ndị neighbour va i golu ịbụa nye gị ive na nye gị ncha isisi maka na isisi ka ọ na-adị n'ive na Mm. o na-eti ọ kpọọ ndị ọzọ va bịa wee lebe ude wee lebe ude kama na ive na-emezi ive m notis bụ m lee ude nụnwa ebe m lere ude a next week m nachịa azụ ebe a ọ bụ va ga-akpọ m ihe ya akara ọmọ Ibo ẹ wa ọ bụrụ ude agbaghị ya ọkụ n'ihu So ihe m na-eme bụ ezelu bụ ebe ọbụla m lere ezelu street ya for life m ma ejezi for life even ma today nje- m jewe ebe ọzọ o mere m from Abeokuta to Oshodi o nwerọ street m na-amarọ m jiri ụkwụ wee gaa from Abeokuta to Oshodi akacha m Abeokuta ilu uda to Oshodi o nwerọ street m na-amarọ m jiri ụkwụ m wee gaa mbata ya n'ụba moto o luo na bus stop buzielu ude m so the thing megide m wee nee anya na company ude a wee sị ka m m- m kpọkene ndị company wee kpọọ nọmba ha ọ bụ na ọ na Lekki na Lekki town ka ọ dị mm. eh? wee kpọọ va sị m mụ bịa wee bịa wee kọwasịala va ka m si ele ude va the man ekwe m n'aka onye Delta ka ọ bụ Ụzọ Ụzọ bụ afa ya o kwe m n'aka sị m na mụ na mụ try na ọkwanye mụ na market live no wonder na ude a na-apụzikwa n'afịa na the distributor ha nwere ebe a na-ebu ude a steady eh. Eh? the man wee buizie m ude ude m na-ego 70 naira o buizie m 40 naira Hmm. as company price ma ive ọ na-ebunye ndị shop bụ 50 naira Hmm. o buizie m 40 naira nye m eh, ife na nke Apple ka m chọziri ka m jekwuo company fa ka m jeje buta fa gwa m na m ego 500 carton tupu eji m ụdị ego a Hmm. so the man buizie m na-egokwa Apple a na-ele the thing Hmm. buiche m ma cocoa butter buiche m ma o nwere so many ude o buizi m Hmm. market bụ ude wesizie na ude ahụ wee make ego make ego kpakọgide ego m ego m luo 250,000 o nwezi n'ebe m kedu ebe m ejezi m je ebe a e lili ego m ebe a m ama likezi ije ebe a ọ bụ na ọ gbaba ọkụ o wee jide wee tilee m anya wee nye gị azụ ya wee bido avịa phone eji ebu m ụzọ rent godu ụnọ maka mgbe m na-agwa gị aka m ala na street o Mm. m rentzi ụnọ birizie na be m at the end of the whole thing ka m bidozie avịa phone ọ bụzia na ego fọzi m n'aka bụ 45 naira eh, 45,000 Kee year ife a 45,000. na-eme ife a na-eme na year 20 2011 2012 Mm. ka ihe a mee

java ma java ma eh, eh, c2 eh, c300 ma Mm. ma two ị mago ụmụ phone a nwa nke a na-acha red mgbe a na- a na-efe echefusigokwa m ma afa ụmụ phone a Mm. so nya ka m ji wee bido wee bido wee lebe wee lebe phone legide megide megide determination bụ a key of success m na-agwa every young man out there during those time m nọ ebe a m nọ e- ebe a adị m ene- adị m ene nwaanyị anya edita m just m tinye focus ka m make ya ma ka m make- m make ya name from wayo niile ndị a gwulu m Mm. adị m ene nwaanyị adị m ene anya ma akwa m na-eyi adị m just m focus on ive m na-alụ yes ị ghọtago yes so three years ka m jump to three years Okay. this time ife a na-eme nlọ nụ na-abịa mana ọ dịrọzi steady Mm, ịghọtago mm. ọ dịzị ka agba break hapụ m mgbe afụ arapụkwa m ụka mgbe a na-ekwu ife arapụ ana m ejechere m Sunday Sunday service ibe Mm, mana adị m ebe adị m ejezi ọkụ ụka maka na ifocus my attention na ime ekigodo ego mm. m bidozi afịa phone mgbe m bidozi afịa phone ka m bidokwa jebekwa ụka so three years

wee bịa Lagos lijubezie afọ rent ụlọ ọ bụrụ mgbe a furnishie be m TTV hmm. mebezie big boy wee afịa 3.6 million kesa na village mgbe a ka m ji baga Mountain of Fire wee sị ya eh, mụ na gị ya eme ị ga-anụ ụdị ya ebe a ka m sizi m bidoziri ịghọtago so onye ọbụla na-abịa kịta na-ezi m ozi ọma mụ bụ ndị afụ na-eme town crier morning evening cry Morning cry. m pụta ụtụtụ m je zizibe ndị mmadụ ozi ọma chegharịa na ụwa na-achọ imebi adị m abụ m a devoted Christian as of Hmm. then ịghọtago Mm. o nwerọ ebe ọ bụla a kara crusade m ma na-eje ejesi m ma ụlọ ụka eh, TB Joshua ma kedu Synagogue. mmadụ ya, ma nke nke a dịkwa n'Ogun State bụ nke mm, Winners Winners Shiloh. Winner- Shiloh ejesi ha ncha mụ na anọdụ Canaan ugbu a. Land ka ndị chọọ na afụrụ m anya ka m ma ma pastor ọ ga-ekpepụ mmụọ ọjọọ nụ na-eme m Mm. ịghọtago now the my funny the funniest thing na-eme ebe a bụ na mma anọ na-achọ ka pastor fụ m pastor ada afụ m mbọsị fa fụrụ m afụ ọ bụrụ na ọ wayo pastor Mm. sị m mụ kunie Hai! m na-etesi na Chi- Chineke ọ ka i si alụ ka pastor afụ m taa na nsogbu m agwụna ọ sị m na o nwere onye na-aza chi chi chi chi na be unu m sị ya ee, m sị ya Chibuike ọ sị m Chibuike sị m na nya afụlụ Chibuike ka Chibuike nwere accident na ọnwụ wee gbuo chibuike ọ bụ na Chibuike nwanne m anwụgo before m bịawadịwe ebe a sef m wee sị ya pastor na Chibuike anwụgo kwanne ọ sị m kedu onye ọzọ bụ chi nwa manụ m kọpụsị akụkọ ya na mana you know, obi m siri ike mmụọ m siri ike na ụka yes ebelievelu m in our Lord Jesus Christ as of Yes. then very very well ka ndị Yes. chọọ na m deliver onwe m and all these things maka ife afụ na-eme m ịghọtago asị m okwukwe m nwere okwukwe tinye asị m na okwe m esiri ike nti isi okwe m ike mbọsị e mekatara nwee fada ewetara anyị ọfụụ ewetara anyị na tamak maka na abụ m a born Catholic no matter ụka niile a m na-eje ụlọ ụka Catholic lukwa m je yes nnọkọta m jekwa nke nụ Mm. m wee meet ofu fada ewetara anyị ọfụụ wee bebe akwa ka m lọchalụ nlọ nke m lọlụ ndị a kụrụ m ife the woman maa m ụla na mmiri bụ sọbalị ya. na mmiri ya ka m fọziri bata na mmiri ya n'iru mmiri ya esi agbada sọbalị ọ kpọ m Emeka nza ya ọ sị m na ite a bulu ka m jee chulu mmiri ka m gbago nnaba n'ụlọ warning nsị ya na mma na mma anwara ya anwa ọ tụkwasị m ya daa tụkwasị m ya daa ụla mgbe bulu ite a mbọsị a bụ ka business m bido wee kọrọ mbụlụba business m wee dabazịa m wee jee meet ya ndebe ego ego edisappear ife a na-eme na Nollywood my God the first day ego m fulu bụ 80,000 naira agụcha m 400,000 nji eje afịa every Monday ka nje eje afịa gụcha 400,000 nji eje afịa mụ na my sales boy gbakọsịa afịa afịa ma gain ma isi ego decha nya were gain iche isi ego iche mana afịa ngo nde mmeji ego m ji wee gote afịa elelu ele bụ 400,000 eh, gbakọsịzịa nya nwee gbakọba gain gbakọsịzịa gain kpọ sales boy m sịa kedụzi and ọ na-enye m ego atụrụ tụrụ elesịa afịa m bata nnakọlụ ego kezi ebe gain niile anyị wetara dị na ọ sọọsọ 400,000 ego m ji gote afịa afụ kezi ife mee nụ ọ sị m na ọ makwa ọkwa ya na-enye m ego of which na ọ na-enye m ego na mba eboro ya ori nke ahụ nwee je wụ arụ wụcha arụ bata cheta na o nwee phone nna-ederọ nle mụ ji aka m le phone ebe ebe 80,000 nlelu nna-ederọ nwee lotịa wee pụta gụwakwa ego nwa ọzọ gụchazịa ego nwa ego nwa dị 400,000 bụzi 320,000 ụwa dị m ka film onye bata na be m be m kpọchi akpọchi sọ mụ nọ onye bata be m ego m gụchalụ gụcha na shed mụ na ya gụcha nya ọ dị 400 mụ na ya mewe agreement gain si ya gain asị ya nwere ego bata ya dị debe na table jee wụ arụ wụcha arụ pụtazịa gụzie ego na 80,000 fue n'ime ya hmm. otu a ka ife mgbu m si wee bido mbọsị a ka ego m bido wee fube e, mbọsị m ji wee mara eziokwu eziokwu na ife na-ewele ego m bụ onwere maka na anyị nọ na police conference hmm. e, e, n'azụ police ka a lụlụ the thing ofu onye police bụ ofu enyi m na-abụ ọ chọ ije na nke enyi ya nwaanyị ọ batala o nye m onye Igbo be anyị ka ọ bụ so mụ ọ likeli m well well ọ bata o were ego nye m sị m na o lue na nke enyi ya nwaanyị enyi ya nwaanyị ga-anasịsị ego niile a mụ debelụ ya nya ọ bịaza Monday o wee nye m ego ahụ mgbe m notice na ego m na-efu amago nke agba amago m na ego m na-efu ama m ihe na-ewe ego m nwee sị ka m malụ ma ọ bụ mmadụ na-eme isite na room m ewere ego onye police wee nye m 25,000 ngụcha nya n'iru ya gụọ ọ gụọ nya nsị ya gụọ ọ gụọ nya gụcha ngụọ 25,000 wee were ego a wee batala wepụta iron m carton iron m tinye ego a were eh, eh, carton mma nche o nwe ife ga-eme ka nchefu nya mbọsị a nwere carton iron a banye n'ime carton television m tinye ya buru ife a ba na wardrobe m tinye ya kpọchite wardrobe welu key jee na pillow mepee pilo m tinye kii ebe ahụ weli e vili isi ka m malụ ka onye a ga-esi wee baa ebe ahụ nke a bụ onye polisi ka m ba sel mba eh? o wee luo mọnde onye a ga-apụta wiiki ka ibe a nọrọ ọ jụrụ m ya sị nsị o luo mọnde emetụọ m ego aka so mụ wepụta kpọ m na fon mụ wee mpeaza mụ wepụtala ya ego a nwa jegwaje bu ya se ihe niile otu a nsi wee bupụta ya wepụta kii ọ dị ebe ọ dị nwere kpatụ ya aka bataluo kpọpee wodropu achịkwuru m akwụkwọ wụkwasị n'elu katọn na ọ ya bụ dobe ya otu ọ ga-abụ mmadụ jigodo staịl emekwa ya akwụkwọ echifutuwa ma na mmadụ jele ya bata ọ dị otu ọ dị fụchasịa dọst dị ya bupụta ebe a wepụta we- wepụta ego ego dị 20,000 25,000 kaụntị 5,000 mis ya mbọsị a ka m ji malụ turu turu na ife na-eme m mọnde avụ ka m na-akwadokwa ije afịa m na-achọ 100,000 n'ego afịa m ka ebe m mesi gbachie ego onye polisi a nwee kpọwa onye polisi wee sị ya biko na mụ yuzuru 5000 na ego a biko gị jidego 20000 ma m pụta mana eji ọkwa m nye e ka m eji akwụ ụgwọ 5000 ahụ Mm. otu a ka 3.6 million naira worth biznes si wee daba mmadụ gwa gị na ife na-eme biznes ya i chee na na ọ na-eli ya n'ọnụ adị m eje bịa palọ adị m eje klọb adị m achụ nwaanyị mana ego mụ dagide biznes mụ dagide dagide da to 700,000 from 3.6 million Hmm. mana ọ nlọ ka m na-alọ na mụ malụ na ọ nlọ na ebe a dị bi- na nlọ a nwee jekwuru fada wee kọwalụ fada si na fada neegodi ife nna fada wee kpọọ m nzi ya ọ sị mụ nava n'ụlọ ka nje bido dibịa
fada ngwasị fada a na ị bụrọkwana ezigbo fada you are not called a dibịa m na-agbala ọsọ ka ị sị m jee bido nọkata ndị obele nwa ma na obele nwa ma nje mebe dibịa na vileji je soro ndị okenye tawa ọjị ee na chiri ike na akpụkpọ na-atụ nzu na-atụ nzu nsị fada ị mara ive ị na-akọ mụnwa bụ onye a mụrụ n'ụka

even my mother ji wee bido ya omenala dị na nna mma m na-eme dibịa Mm.
Okay. nna mma m na-eme dibịa Okay. ikwu nne mpa m mama ya na-eme dibịa Okay.
then ikwu nne mpa m avụ ee makọla ajịlịja na ee Aguleri ụmụ nkịtị Aguleri bụ dibịa eze alụsị ka ọ bụ aka ji ọfọ Mm. Eh? Mm. so dibịa dị m n'aka nli dị m n'aka ekpe dibịa avụ malụ nna m ọ jụ na ọ ma mme hmm. nwanne ya nwoke na-eme ọ jụ na ọ ma mme ya n'ụka ofu dibịa avụ malụ my mother ofu dibịa avụ sota m my mother wee jụ na ọ ma mme ya o wee na-anya ụmụ n'ise ụmụnne m n'ise ka e nili n'anị maka na ọ jụrụ na ọ ma mme dibịa ọ bụ na ife ụka m si aga ije efu na ụkwụ m arala ịra Mm. maka na so many people na-amarọ how far anyị amarọ ha well onye ọbụla a na-akọla sị ya na ọ- mmiri ji mebe dibia ọ ya ghọtara the story behind the dibia ihe aghọtara ya ọ bụrụ maka mgba mbọ ka m fụ na m emerie na mụ gbalị mbọ ọ bụ na Jizọs na-anapụta ndị mmadụ na ọ kara anapụta m ọ bụ na okwukwe na-azọpụta ndị mmadụ okwukwe aka azọpụta na m nwelu nnukwu okwukwe ọ bụrụ na a na-ekpe ekpepụ ajọ mmụọ n'ụka aga m egbusisi ajọ mmụọ nke egbu aka elu 1000 maka m ụdị ike ekpere ọ bụrụ na by Bible quotation Bible verse ekpere potu we Bible aga m eji egbusisi ya o nwezi ajọ mmụọ ya-anọ na Anambra m gbusisi fa ncha eh? maka na mụ kpelu buo ọnụ ana m aya ulcer ife m ji aya ulcer bụ na mụ mee 3 days dry fasting deny onwe m ịṅụ mmiri
ndị mountain akwa ya 3 days dry fasting bili n'ụlọ ụka deny onwe m ịṅụ mmiri erirọ m nri deny onwe m ịṅụ mmiri for 2 days nke 3 days ka m ji wee taste mmiri ya ka m mesịa dry wee ya dry fasting Dry no water no food dry no water no food ọ ga-ebe how strong m dị how many christian ga-eme ya today i did it how many christian ga-eme ya today maka onye nwe ga-apụta sị ife i ji wee na-eme nke a, okwukwe gị esirọ ike okwukwe gị akarọ okwukwe m sie ike ebe ọ bụla a na-eme vigil anọ m ya ana m eme vigil every friday ma ọ bụgo na m ejerọ ụka na my house ọ kụọ 12 m binye ya you know onye ọbụla na-amarọ the story asị na mụ reason m ji eme dibịa mgbe ife niile a ka emegide business m wee daa eji m ụjị ya e mekatara onye m na-ebubu afịa n'aka m na-ego afịa n'aka ya wee kpọọ m bunye m afịa 600,000 mgbe a ka m nweta connection ije Spain m wee lekọba afịa m lekọba afịa m lekọba afịa m gbaba visa gbaba visa anọ m na nlọ mbọsị m ya-aba plane mbọsị m na-arọ echi ka m baa plane na airport e meetia m m fụ ofu agadi nwoke ọ kpọọ m ọ nọdụ otu a na-amụ amụ ọ kpọọ m Emeka m za ọ sị m ebee ka ị na-eje m sị ya na obodo oyibo ọ sị m obodo oyibo hụ ya ọcha bụ na mụ ọ sị nachighaa azụ ka m je mebe dibịa na o nwerọ obodo oyibo m na-eje m sị ya na asị gị sị ya na asị julu gị ọnụ sị Holy Ghost fire gbawaa gị ọnụ sị kee ka ị ga-esi wee bụrụ enemy of my progress ya na obodo nke na na m elugo obodo oyibo na Spain ka m na-eje anyị aba m plane ruo n'airport onye ga-akọwa enwerọ m ike ịkọwanwu ife mere m ji eji deportụa m from airport to Nigeria nweta onwe m na Nigeria airport ozugbo e deportụa m ozugbo nweta onwe m to the nearest plane a return m back ama m enwe ike ịkọwa ife mere mụ nọ ife

m wee nata ofu ụbọchị ka m jere ịgba ọsọ afịa ajụzịa m nke enwerọ m m wee jebe na be ndị nwelu ya gbagolu enu step eji agbago n'enu ka ndị mgbadata wetazie ife onye a chọrọ na shed m ka m gbadatazie m fụ ofu agadi nwoke onye Yoruba ọ kago ezigbo nka nwoke ahụ na-agbagote the step dị very narrow ofu onye ka ọ ga-aba m wee gbagolu sị ka m nye ya efe ka ọ gafee na okenye ka ọ bụ

na obere oge ba anwụsịcha na ọ bụ na ba anwụsịcha mma atagide ahụ wee nwụrụ na mụ nwee ike commit suicide wee nwụrụ mụ were ọsọ ka m naba village ka m jee ka m fụ ndị a ga-akụziri m ebe a m wee turnụọ ị mago onye na-asụ Yoruba Yoruba ka ọ na-asụ ma mụ na-anụ ya ana m anụ Yoruba mana amacharọ m asụ m wee turnụọ ka m malụ onye the man na-agwa o nwerọ onye m fụrụ n'azụ m turnụọ ụzọ ọzọ ka m fụ the man ọ bụ na ọ disappear go mbọsị ya ka m ji wee kpọọ onwe m wee ọ bụrụ ọ dịra nlọ m tụọ onwe m mbọ ka m ma ma ọ nlọ ka m na-alọ ọ bụrụ na ọ Ife. bụrọ nlọ na ọ n'ife one on one
mbọsị ya ka m ji decide ya wee kpọọ my mother ya ana m anata ọ kwa m lụọ agwụ m lụọ agwụ ọ bụrụ na ọ dịgo mma kwe m nwa natawa village ọlụ agwụ ọlụ agwụ a ka nna ya 2017 April 21 ka m nata can never forget the date wee lụọ agwụ ọ kwa na agwụ ka nche nata ị mago ka m lụọ agwụ kwa alụ agwụ m gbagobezie nwezi ihe ọzọ m jee bido nụ. Mm. ka ndị ara anọ m aka n'ọlụlụ agwụ a ka m nọ ebe a now ego m debelụ ka m jili gbaa moto wee naba mebe ndị nke ọzọ mesịa onye egwu onye m kpọrọ ka o tielu m egwu na m lụrụ agwụ ma ibe na wee gwa m sị m na na ndị ọlụ ya na va akpara akpa nya wee chargeịa m ego na ego nya charge m abụrọ ego o- ọ- ejidekwana m ụgwọ o m jee si n'ego nụ kwụọ nya Mm. ndị mmanya gwa m na fa bufere m mmanya ebufere m. na emechakwara m zikwa ezi sị butakwa Nakwa- ejidekwana m ụgwọ Nakwa ya ibe anara m ego moto m now otu as it stands now m kwadobe ana ka m nachi ya azụrụ azụ ahịa na shed one naira akọ m n'aka this is what happened ma nkwasa ego abatawa hmm. the man na-ecoach m na-akụziri m gwasịa m otu m ma-esi wee na-eme wee jee kọwasịalụ ya ife a o wee sị m wegodulu ọjị ka m jee gwa alụsị ahụ maka mụ na ya kwado m lụchaa agwụ ka m gbago mụ jee gwa alụsị ọ bụ na ọ dibịa ka ọ chọrọ ka m mee maka aga m alụchala agwụ ọfụụ ngwa ọ malụ m malụ na adịba agwa onye ọbụna dibịa ma ọ malụ ebe abụ ọ chọrọ ka m mee nya zukọ m maọbụ ọ bụ na mmadụ ka ọ chọrọ ka m fụba nya zute m mmadụ that day m gọsịrị dị ọfọ mmadụ naabọ chọta m nazi afa na-efu ezi nwaanyị naabọ chọta m sị m na fa na fa nụlụ na m lụrụ agwụ na m ebidogo dibịa m kwe ọ sị m biko na fa na ọ kwa na di ka fa chọrọ emechara ofu onye kpụrụ efi bịa ekene under one month m ji wee melu ekpele ọ kpụlụ efi bịa ekene dashi m 200,000 ewebekwado m ego m wee were 200,000 onye a dashiri m wee sendelu my sales boy si ya jee ka o bute afịa na m abatabago ya jee bute afịa o wee were ebe a wee lue na be onye m na-ebute afịa ọ na-ejekwa since a ọ na-ejekwa ebe a agwa ya na mụ nọ village na mụ na-abata Ya, abatalu o nwee ụmụ foonu na-adịsịrọ mma ebuile onye a ka o chenjikwa otu esi- anyị si eme ya the man da foonu n'aka debe pekee gị ya. da 200,000 nọ n'aka debe kpọọ m na foonu Emeka zia ego m ka fọ ejidego m nke m fụ
Oha. Eh? ọ bụ otu a ka si wee ka nọdụ m wee jekwu dibịa ọ sị m ọ gwa m gwara alụsị nya gwa m ife m eme o duta m mmadụ onye enye m ego nwe ego m eji na-eli nri were akwado ahụ dago
iwere aje tụba business oge otu a ka otu a ka sizi wee nọdụ mgbasị m wee jee gọọlụ ya ọjị ọzọ sị ya ngwa iwe ewena ya na m ama m pụzi na m anọdụgo village otu a ka m si wee lụwa ọlụ nnọọ nnọọ mmiri ị kwesịkwara na ọ bụ na once in two months ị bịakwanụ gbaa m maka na ife anyị na-eme bụkwanụ ife ndị Igbo anyị na-akwado ndị Igbo and eh, ịma na e nwe ndị a na-akpọ onye ọ dị n'aka ngịwa bụ onye ọ dị n'ọnụ Dadago. Ọ dịkwanụ m n'aka. onye ọ dị n'ọnụ ọ ga-adịkwa ya n'aka Eh? ee before anyị gaa n'iru e nwe ife m chọ ka anyị kpatụ aka so ọ bụgodị na anyị na-aga n'iru at least ka m make sure na anyị na anyị kpatụrụ ya aka Okay. at least kịta ị ka nwere ume ọfụma ka ka ka ka em, ị gbatụ ya obele ọkpa mm? Okay. ee ị bụ onye omenanị ama ama or ka m kwuo onye Site n'ike Chukwu. onye ọdịnanị ehe ị bụ onye so na-apropagate anything omenanị ee na nke ikpeazụ a ee gọọmenti ebe anyị nọ maka na a sị na a gasịa Chukwu ọ bụrụ gọọmenti mgbe ee gọvanọ anyị bụ Charles Soludo bịa ọ dịka ọ bịa maa iwu maka ndị dibịa and e nwe ndị nyabụ iwu bịa metụ nwe ndị na-asị anya anyị na ịmụ ọnwaka ehe ị na-ekwu anya osokwu insecurity nwere ike ọ bụ na osokwa n'ife mee o ji wee mazie iwu sị biko onye ọbụna na-eme dibịa ma ọ bụ omenanị na ị ga-abịa gọọmenti amalụ gị enye gị license enye gị nke nwa ị dị accounted for ịghọtago ee afụgo m some video i megasị some kwugasịa maka ya fụkwa ndị nwecha opinion mana achọrọ m ịjụ ị kịtaa your own opinion na mmili enwe ilo kedu ife i nwe ikwu maka ife gọvanọ kwu maka ndị dibịa ije denye akwụkwọ register with the government kwuo ife ọ na-alụ kwuo nke ọ na-agwọ gaa n'iru mmili ife mere ya bụ na with my own eh, ụdị omenana m na-eme na m anọrọ ọcha achasị gbute maọbụ ọ bụ na ọ chara achasị gbute asọpọtụrụ m ife gọvanọ kwuru sọm ka m na-asọpọtụrụ ife m sọpọtụrụ n'ife gọvanọ kwuru bụ na o tego aka m bidoro wee gwaba ndị be anyị na ọgwụ abụrọ omenana dịka otu m si wee gwa gị mbụ onye ọbụla na-agwọ ọgwụ ego bụ chi gị ka ị na-ama aka na ife na chi gị bu list ya ọ sị na o lu ụtụtụ i lie rice hmm. o lu efifie i lie beans o lu mgbede abalị ị lacha ube ị lacha ube ka ị sịzị mba sị kpokọta ube ma rice ya ọnụ ka i lie ba ncha na ụtụtụ ụtụtụ a ife a ga-eme echi nya mebe tata tata o nwerọ onye ọbụla ya-agwa chi e ka nya gwọva ọgwụ ka chi e kweta ị ghọtago and ọgwụ a gwọrọ agwọ na-etinye ụmụnne anyị ụmụaka anyị our youth now ọgwụ ahụ a na-agwọ agwọ na-etinye anyị na bondage ga-abụ in the nearest future na ife ga-ayị ala ife ga-ayị ala ga-akarị so many family ga-adị useless because of ọgwụ a gwọrọ agwọ in the nearest future onye kwesịrị ịbụ onye kwesịrị ịbụ a pillar ga-abụzi a- a stopping ọ ga-abụzi b- b- okwute a ga-etufu na main road Mm. maka na o nwezi ulu ọ ga-aba ọ bụlụ akaliogeli mmadụ o tego aka m gwaba ndị be anyị na ọgwụ a gwọrọ agwọ abụrọ omenana anyị ị chọọ ime omenanị wepụ ọgwụ o nwe ndị na-agwọ ya iche mana o nwe ndị ọ kachacha ewe iwe o nwe ndị na-agwọ ya iche ma ndị ji e kpọlụ business ọ na-ewe fa iwe mgbe nna mụ ba na-eme omenanị ba edeberọ oke ite mgbe nna mụ ba na-eme omenanị nwaanyị asaba na-ewukwa ị nụlụ maka nwaanyị asaba ị ma na ọ rị real na ọ bụrọ sọ nke a act na film yes nwaanyị asaba a na-eje annual ya ọ na-ewu ma nna m ejere annual ya kezi ka ọ ya-esi bụrụ m je annual ya mgbe nna m ba na-eme omenanị e nwere ndị a na-akpọ o nwere eh, eh, eh, ọgwụ a na-akpọ oruru oruru na-ewu oruru oruru e mechara tata ọ bụzi ya na ọnya bụ secret society Hmm. ndị ji mmadụ atụ ụtụ Hmm. Eh? yes mgbe nna m ba na-eme omenanị jee jegodi jụọ your grandfather sị kedu ndị gwọrọ ọgwụ ego na be unu na ọgwụ ego bụ oruru oru bụ ọgwụ ego jee jụọ nna gị maka ndị gwọrọ ọgwụ ego na be unu ka o gosi gị family ka ị nee anya ka ị fụ na many of them bụ useless ị bata ebe ị na-afụ ma ma mbe na-afụ ma so many of them so many of that family enwerọzi nothing to write home about so many of them ekili ago e ji gwazi gị na a nọ na be odogwu atụ be onye ụjọ aka hmm, no sorry be onye ụjọ ka a dị atụ be odogwu aka maka be odogwu ada abịa aba n'ikiriko na ekochi ya maka na ịgba ọgwụ bụ na ị na-emezi odogwu i mebego odogwu wee gwọba ọgwụ ma oke ite ma udu akọ mmili ma oruru ma aba aba ma gadịmavia ma ọka eme anya ụla ma ịba bụ ọgwụ ego ka ọ bụ bụ na football ị gbalụ n'arụ aja ga-abụ mgbe aka mgbe eru ọ bounce-ọ back on you ma nwa dibịa gwara gị na o nyere gị 2 weeks ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 4 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị 7 days ma nwa dibịa gwa gị na o nyere gị fa niine many of them abụkwa ndị ori ka va bụ many of them abụrọ va makwa anya ọgwụ a maka na o nwerọ ezigbote ọgwụ bụ oke ite ọgwụ ego na-adọ na be mmadụ asị onye ọbụla debelụ ọgwụ sị gị na o debelụ oke ite na be ya bụ wayo ka ọ na-egwu gị oke ite ada adị be mmadụ ndị afụ gwọrọ ọgwụ ego bụ na ọfịa ka a na-edebe ya na ajọ ọfịa ọ da adị be mmadụ oke ite nọdụ be gị mmadụ ama nnọdụ ya makwa ebe oke ite makwa force i melu i melu i melu invoke invoke-lu force force anọdụ be gị mmadụ agba ọsọ nwee onye ga na-alarụ ụla na the ụnọ o nwerọ onye ga na-alarụ ụla na the ụnọ so onye ọbụla gwa gị na o debe ị batago afụ 1000 pot asị gị na ndị mmadụ ndị nya lụlụ ọlụ ndị nya lụlụ nka nya kele onye nka nka nya kele asị wayo ka ọ na-egwu spirit anọrọ there spirit nọdụ ọ ga-ebi there na be ya spirit nọdụ ọ ma mbi there ọgwụ bụ ọgwụ bụ na ajọ ọfịa ka iyi ejeje gbata a na-eje edebalị gị ya na ụfọdụ bụ na burial ground ka a na-eje edobalị anya ị na-eje mbọsị ọbụla ị chọ ilekwa ị gaa ebe a jee lekwa anya ife i je-egbuli i jee ebe a jee gbuoli nya ọkpata ike ka o nwee ebe ọ be ka ọ dapụta na n'obodo bịa gbuwe ndị mmadụ oruru a na-agwa gị ebe anụnwa bụ na nwatakịrị ada ebe akwa n'ebe oruru dị na nwata bee akwa o were nwata a ọ nya ka ị ya-adọba n'ụnọ hmm. oruru ka ị ya-adọba n'ụnọ so nwa dibịa ọbụla na-agwa gị na o debelụ na o debelụ e, e, e, ọgwụ debesịa nke a na-agwọ nke a na-agwọ nke bụ wayo ka ọ na-egwu so many of them bụ wayo na asị na ndị mekaniki emego amazị ndị bụ ndị ala so in that very um, uh, aspect of nya nwa ị regulate ndị nwa na-agwọ ọgwụ maọbụ nke nwa asị m na ndị be anyị ada agwọ ọgwụ mgbe gboo gekwa ntị maka afụrụ m ụfọdụ ife ebe a nọ na-agbakasị m arụ nwaanyị o ji kwuo ebe a mmiri a na-akọ elika na ụfọdụ sị na mụ mere governor ji wee kwuo nya bụ ife o kwuru yes ọ bụ na mụ mere governor daalụ rinne ma ọ bụ na mụ mere iji wee kwuo nya maka na alụ ife m bụ bụ nze na ọzọ m vụ alụ m kwuo na alụ bụ alụ ọ bụ na alụ ọ bụ m sị gị na ọ nya bụ alụ ka ọ ya bụ m kwuche i gbuo m tata m nwụọ ezigbo ọnwụ m bịa ụwa ọzọ m kwado ọfụma wee bịa ọ bụ na m kwuche nya maka na ekwuchego m okwu a gbaa m egbe ekwuchego m okwu a gbaa m egbe m na-apụtarọ na social media bịa kwuo e fesi m gbaa m face to face so ọ bụ na ọ nya ka ọ ya bụ m kwuche m nwụrụ tata m malụ na ọ nya ka m kwuru na m gwalụ ndị be anyị na alụ bụ alụ si wega n'ọnụ kwue na ebe a bụ alụ ma sị akpụ na ya akpụ ọgwụ ego na-eli mmadụ o nwerọ ọgwụ ego ọbụla ị gwọlụ n'ụwa a na-elirọ mmadụ ọ bụrọ sọ mmadụ abụ ọ ga-eli in the future ife ọ ga-eme ọgwụ ego bụ iwere azịza zakọta akaraka ụmụaka gị niile i liwe ego a sọ gị onye ga-anụ nwa gị nwaanyị nọ na problem o nwe ego ọbụla ọ ga-eweta vanishing akpaghị ya mgbe gboo ego a kpalụ mgbe gboo ka ị na-akpata kịta ego abụ ị kpata kịta bụ dues a kwụrụ ijoso ya ọ na-anakwa ị ghọtago so everything ị na-abụ ị nụta ụdị nwaanyị ị nụta nwaanyị from that uh, such family ọ bụ na ị na-atụbụ afịa afịa gị niile adaa mmiri o nwezi nke ị ga-afụ i bido from square one ọ nya mere for so many people ji wee nụta nwaanyị nụtasịa nwaanyị ibu iche ike ndị mere ajọ dibịa ndị mere ajọ dibịa mgbe gboo a da-anụ nwa bụ anụ na ị nụrụ anụ nwa bụ ede ụbịam ụmụaka ya ada-aga n'iru ama m na e kwuche nya ụfọdụ ndị be anyị asị na e nwerọ ife bụ ọgwụ ego ị bụ mumu ma ị sị na e nwerọ ife bụ ọgwụ ego ị bụ ewu ma ị sị na o nwerọ ife bụ ọgwụ ego so so many of that ọgwụ so many people na-aga under the- under your nose bụ e belu isi mmadụ were gwọọ nya e belu parts mmadụ were gwọọ nya na nwa na-efu n'ụlọ ọgwụ tata bụ ọgwụ ego mmiri ọnya bụ ọgwụ ego na placenta nwa furu bụ ọgwụ ego na mmadụ bachara mbọ aka e kpolie bụ ọgwụ ego many people megide business a tata bụ na e ji gị gwọlụ ụfọdụ e kpolu ntutu isi gị e wee weli e wee gwọ nya bụ ụfọdụ pad ụmụ nwaanyị efue o nwere mgbe mgbe pantị wuru maka onye ga-asị gị na ọgwụ ego onwe i chetakwa mgbe f- pantị wuru Mm. Eh, i cheta Pantị mgbe ejiri eyi nsị- nsị wuru yes onye nyụ nsị a kọrọ nsị ya Mm. kedu ife e ji eme nsị ọ bụrọ parts mmadụ ka ọ bụ ihe a niile bụsị ife a ha na-ekwu oke ite ka e ji akwado nke wupụ ọzọ ewute ị manụ nke na-ewu kịta nke a na-ebe ala ụmụ nwaanyị kịta nwa a mara onye mara ihe nke nke na-ewute so so many of them so akwadolu m gọvanọ ma ọ bụrụ na nke ahụ ka ọ chọrọ iregulate ya regulate nya mana nke m na-akwadorọ gọvanọ bụ na gọvanọ of Anambra state malụ na ọ nya bụ gọvanọ ndị isi dị mma na Anambra bụrụ gọvanọ ndị ala na Anambra bụrụ gọvanọ ndị dibịa na Anambra bụrụ gọvanọ ndị pastọ na Anambra gọvanọ onye na-egbu mmadụ na Anambra gọvanọ onye kidnapa na Anambra gọvanọ ndị ezigbo mmadụ na Anambra upcoming politician gọvanọ va ka ọ bụ student gọvanọ va ka ọ bụ batazili wee kpaa oke gọvanọ wee dị bold enough wee bata lue without looking face even the governor the past governors no governor have done that o wee bụ the first governor in the history of anambra ịbatalụ wee declare anambra state as a, a christian state that is one thing m gwalụ gọvanọ anyị sị ya na o kwute ya and anyị demand la apology from gọvanọ ọ bụzialụ na ọ gwara anyị na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ ka anyị bụ ndị ọgọ omenala chọwa gọvanọ nke anyị ka anyị malụ na nya bụ ọka iyi ekewa azị na oke iyi ekewa azị ọka mmili si ya mgbe anyị kwọwa nke a ka nyanwụ amazi anọ ndị nke a ka ọ dịrị Mm. ọ bụ na gọvanọ ndị ụka ka ọ bụ nya gwa anyị na anambra steeti abụrọ sọsọ ndị kristian dominetili ya anyị nwere ndị omenala bụ ife nna nna soludo melụ omenala ọ bụ na ngị wee jebe ụka i jebe n'isi onwe gị ije site n'ala anyị ihe ejesitere m ụka and Soludo cannot be more Anambra than me na gọvanọ ka ọ bụ you a governor does not mean na ị bụzi Anambra more than me nne m bụ Anambra nna m bụ Anambra nna nna m bụ Anambra so mmadụ ị ma-abụ Anambra more than me ị fọsụzi m ka m believe wee n'ụka ị na-eje sị m na m bụ Christian I can never be a Christian from ife m ji anya m wee fụ n'ụlọ ụka aga ife mere m mee Soludo owe oji oji ọnụ kwuye okwu I can never be a Christian. so anyị nidiri ka Soludo address ya that thing gwa anyị na anyị niile bụ ofu ife ọ bụ bụ home for all everybody is allowed everybody is accommodated nya ejene kpaba oke kwue na ọ ndị ụka ka ọ na-achị na ọ kristian steeti ka ọ bụ ọ nke a bụ nke m na-akwadorọ ya akwadorọ m ya ọzọkwa bụ ọ sị anyị na anyị ama achụzi aja na mmili nke afụ bụ nke a ga-akpa akpa asọpọtụlụ m ya in a way nke gbasara aja mmili ife m ji wee sọpọtụọ nya in a way bụ na ndị soshal midia native doctor na eze nwaanyị abụzi otu anyị si eme ka va sizi eme abụzi otu omenala si dị ka va si eme mmadụ ga-abatali kpụrụ efi bataluo na mmili fụkụ fụkụ fụkụ fụkụ gbupụ ya gbu- wụnye ọbara ya bulu ozu efi tinye na mmili ozu efi anọdụ ebe a diketi ya ọ bụrọ omenala nna nna anyị ba that is not how we practice it mbọsị bụrụ bọọbụ iwere efi afụ etunye na mmiri na ndụ ka eyecha anya agbụ niile egwu efi egwugota na mmiri be anyị na-abụ ịbata mgbe afụ onye ọbụla ya gwa onwe ya eziokwu toro na vileji gwa mgbe ọ abịa na disemba ịbata na mmiri agwa gị na efi eji chụ aja dị ife a na ewu eji chụ aja dị ife a na ọkụkụ eji chụ aja dị ife a ọ na-akpagharị eji achụ aja na mmiri ọ na-akpagharị n'akụkụ mmiri achụ onye ọsọ obere oge ọ nachi ya azụ ụfọdụ ọ taa ncha o nwere ewu na-ata ncha ma ọ bụ na ị na-egwu mmiri ị na-echu mmiri vileji a na-egwu mmiri ewu eji chụọ aja na mmiri a na ụfọdụ oge ọ bịa ta ncha ncha iji awụ arụ ewu eji chụọ aja ada amụ ya iche ada eti ya ife na-eji achụ aja ịchọ ka ibulu uke mmadụ butere mmadụ butere ife a sị na nya ada amụ nwa nya were ewu a wee bụ ife ọbụla mere nya ada amụ nwa spirit ọbụla spirit niile esi n'ewu esi n'ewu a wee pụọ na arụ ya ọ pụtọpụ ya ijeje mere iwe gị the spirit esobakwa gị so nya mere eji agbalị ọsọ nya mere eji asọ ya asọ ịghọtago so ndị a na-egbu ewu egbu ma ndị na-agbagbu ya gbagba abata agbado ewu ewu a na ewu aṅụ mmiri ṅụgide mmiri nwụrụ a rapụ ya ewu eko afọ na mmiri nọrọ ebe a na-esi isi that one dị very wrong even the water goddess does not like it so gọvanọ top hand for you for that very part mana ọ bụrụzi sị sa achụzina aja mmiri ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chụrụ wee mụta fa ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chụrụ nụọ di ụfọdụ bụ aja mmiri ka a chụrụ biznes wee gawa n'iru si regulate ya ọ bụrụ plastik si kwụsị etinyezina plastik na mmiri is allowed na ọ bụrọ plastik anyị ji bụ achụ aja mmiri bifo si wepụ ya ife a bụ ife kwesịrị ịkpa akpa ọzọ wee bụrụ na ọ sị na ama achụzi aja n'ụzọ gọvanọ ikwuterọ ya aja ezi bụ aja ọgbọ na uke onye uke na-eso onye na-alọ nlọ lọ nlọ bụ ebe akpati ozu batara be ya bụ aja ezi ka ọ ya achụ bupụ akpati ozu ya n'ụzọ n'ezi gbara ịtọ onye lọrụ nlọ na ọkụ gbara ụnụ ya bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ dị emena onye lọrụ nlọ ebe ọ na-afụ onwe ya ebe ndị nwụrụ anwụ nọ bụ aja ezi ka ọ ya achụ ka ọ chụpụ ya ka ọnwụ da abatana onye lọrụ nlọ ebe shedi gbara ọkụ bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye lọrụ nlọ ebe ọ na-enwe asidentị na nlọ onye lọrụ nlọ ebe a gbara ya egbe bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye biznes ya na-ada ada bụ aja ezi ka ọ ya achụ onye ọnwụ ike na-anwụ na be ya bụ aja ezi ka ya achụpụrụ ya so gọvanọ ekwesịghị iregulate kama ya okwue na ezi dị otu a dị otu a sa achụzina si je ebe dị otu a je achụba that is ya ma na anyị niile abụlụgo ofu so ife anụnwa bụ ife ndị na-asọpọtụ na ndị na-asọpọtụrọ n'ife o kwulu No. so the worst thing dị ebe abụ bụ na ọ gwara anyị na anyị niile bụ Christian state a bata na Ọmambala ndị na-eje ndị na-eme omenala kalịlị ndị na-eje ụka na Ọmambala bụ ebe m si ma Aguleri ma Umuleri ma a- e, Ọmambala na Oyi ma Nteje ma Ọkụzụ ma Igbariam ma Nando ma e, e, Achala isi anyị niile ndị na-eme omenala ebe a ka ndị na-eje ụka population ị sị anyị niile anyị bụ Christian mba gọvanọ fichapụ ọnụ i kwutarọ ya ọ bụ na va na-eje ụka na be fa obodo ya ka ọ ma na obodo ị na-amarọ afịa ba na-azụ obodo ọ na-amarọ afịa ba na-azụ I can never be a Christian so okwu abụ o kwulu wee kwuzie na Anambra niile bụ Christian Christian state ọ dịrọ mma nya kwuyalịa nya then a bata na nke license nya bụ gọvanọ ive ọ decidelụ ọ nya bụ the eh, eh, security eh, ife nwa nya ife nwa ife ọbụna o kwulu ga-eme nke license enwerọ m any problem with that sị mee ịgba license a ma sị menekwa anya n'anya ọ bụ na a gbawa license ndị ụka gbabakwa nke ba ọ bụ na a gbawa license sị mawale ndị na sị enyekwana ndị ụka ka ba nye anyị na onye bi na nyo mali nyo avịa onye na-azụ ka ọ ma anya onye dibịa malụ ajọ dibịa na ezigbo dibịa na nke bụ onye ụka amarọ sị enyena ndị ụka ka ba nye anyị ị gazie ọ sị na PG ọ bụ na PG na-eje ụka enyena PG hmm. enyena igwe na igwe niile bụ ụka ka ba na-eje enyena igwe sị rọọ ndị omenala each village nwee representative ndị bụ ndị dibịa ezigbo dibịa ka ọ malị ndị ọ ga-enye license ọ ndị abụ bụ ive ga-ejidele gị ndị bụ ndị ajọ na ndị na-abụrọ ndị ajọ so ife gbasa ife license adịrọ bụ m any problem with that and adịrọ m sure na o nwere onye omenala nwee problem with that although na ndị nna nna anyị va emerọkwa anyị edeterọkwa license mbọsị bụlụ gboo na mbịambịa ada abụta ụlọ anụ na oyibo bịa- bịa- bịara abịa mana license I have no problem with that o nwerọ any problem dị ya i nwere akọ pụrụ iche ị chọ ka ụwa nụ i nwere ife dị n'obi ị chọ ikwu gbam i nwere ife dị omimi ị chọ ka onye ọbụla malụ o nwere akala aka i zolu ezo ị chọ ka ụwa fụ na i nwere passion for bịa na gbam ka ụwa nụ onu yi i nwere business ị chọ ịkwụnye n'ọkụ o nwere product ị chọ ka o soro na gbam ị chọrọ ka ife ị na-ele ife ị na-eme na-aga as viral as gbam we are here for you contact the number on your screen ka anyị kwụnye yị n'ọkụ ka ị fụ na ọ na-eme ada amụ aka gbam is the biggest Igbo interview in the world come and find out for yourself thank you